Moni macheza, moni my beloveds, how are you? Eti muli bwanji, ine ndili bwino. Ife kuno tili bwino, eh, ndili bwino. Eh, tiyeni ticheze kungubwereza za sabatayi poti sabatayi takhala osacheza eti nde tinkhani tingapo tomwe tachitika sabatayi akuti a Chinsinsi Levisayi uh, apereka complaint adandaula chifukwa cha zomwe zachitika ku Bwaila hospital akuti mwana wawo s- amene wabadwa stillborn stillborn tinganene amene wapitirira right uh, waikidwa opanda eni ache akuti iwo anagwirizana bwinobwino ndi kuchipatala kunena kuti azatenga malirowo kugwirizana kuti tibwera mawa koma amene amabwera kwauza onena kuti ayika kale nde akudandaula nkhani yodabwitsa bwanji inu muyika bwanji maliro a eni ache opanda eni ache olo kuwadziwitsa nde akuti aku health office kaya anena akuti eh, akuvomerezadi kunena kuti zachitika and a cleaner ndi anthu ena awiri ananyamula maliro kukayika chifukwa chonena kuti kunalibe ma, cold, ma, ma facilities ma cold storage facilities sizikugwirizanabe a cleaner anakatenga bwanji maliro kukaika I mean, mm, anthu onena kuti akudutsa kale mzowawa eti eh, kumwana kupitirira ndi chinthu chowawa kwambiri eti anthu akhala pa chiyembekezo nthawi yonseyi kuyembekeza kuti mwana akubwera nde aonekeredwa zovuta nde munthu ukangonyamula maliro a eni ache nkukaika bwanji sanawaimbire foni kuti tili ndi vuto ili chikuchitika ndichi dzanyamuleni maliro anu zayenda bwanji pamene bwanji osawayitana kunena kuti aonetse pamene akayikira mwana wawo akanakonzatu pamenepo sipakumveka bwino bwino mm. sindikuziwa kuti pamenepo zayenda bwanji koma sizikumveka bwino bwino i hope akonza ndipo awapepese anthuwo awapepese a Levisayiwo chifukwa zalakwikatu pamenepo hey zoopsa nzoopsa nde nkhani ina ndi ya mwana uja wa wa chaka chimodzi anasowa amene anasowa amuyang'anayang'ana kwina kulikonse osampeza kenako akukampeza pakadzenje kakuseri kwa nyumba dzenjelo silalitali koma amene akam- akamuyeza ampanga postmortem apeza kuti mwanayo wachita chophedwa sakudziwa amene wamupha mwana ndani koma atamupha mwanayo akamponya mujani mdzenje muja kuti akapezeke kuseri kwa nyumba amene wapanga chiwembu chimenecho satana sadziwika aa tototo tikukhala ndi anthu opsa pa dziko pano anthu ena amakhala anthu oyipa nanga chimene ungampangire mwana wina ake zimenezozo nchani Chomwe ungampangire mwana wa nzako nkhaza ngati imeneyo nchani? Kulitu anthutu padziko lino inuyo mmatha kumakhala kumaona ngati zabwinobwino koma samakuonani bwinobwinoyi. Kuli anthu akamakhala amakhala nzolinga zoipa basi kungofuna kukupatsani chipsinjo basi kufuna kumupatsa munthuyo chipsinjo adali ndi mwana anthu amasangalala zinthu zikuyenda basi kungowaphera mwana kuti asazapezenso mtendere basi. nanga tizinena kuti chomwe apangira zimenezozo nchani chomwe mwana why eh ndimakonda kukamba za kunja eti ma crimes amene amapangika kunja nde anthu amakonda kunena kuti eh koma anthu amapanga zimenezo taonani zomwe zikupangika pa home ground pamene pomwe munganene kuti ndi chifukwa chani pangakhale chifukwa palibe chifukwa chomwe munthu ungapangire zimenezozo koma munthu akapanga chiwembu ngati chimenechocho zoopsatu zimenezo eti kulakwa tidzipemphera anthu tidzipemphera because pali zina zonena kuti kodi unganene kuti ungazichite prevent bwanji pali zinthu zina zovuta kuti palibe prevention palibe njira yomwe unganene kuti ayi ineyo apapa ndikhoza kupanga chonchi to prevent ndi zovuta kwambiri Ndzovuta and it's very sad kulakwa kwambiri ndilinganize ndi nkhani ija panali nkhani ina yake inatuluka posachedwapa ndinaiona kaya ndi pa times kaya ndi pa zodiak and inachitika 2021 koma anthu agamulidwa panopa banja ndithu eh akuti banjalo linamva kunena kuti munthu wina wache wa business afuna kugula munthu afuna kugula munthu nde iwowo ati amafuna ndalama ananyamuka nkukanena kuti ife tili ndi munthu amene tikhoza kukupatsani koma amamutsatsa 500000 munthuyo munthu wache iwo analibe munthu koma ati amafuna ku- kukagulisa mwana wa aneba wa zaka 12 ati nkupita ukafunsa kuti munthuyo mufuna timbwerese wa moyo kapena timbwerese wo- wo- wokufa anebatu oti akadzuka mamawa nthawi zonse madzuka bwanji mwina samazapempha njere akupita koma akukupanganirani ana anu kunena kuti atenge ana awo akawagulitse kumachita kufunsa kulima mtima kufunsa kunena kuti timbwerese wa moyo kapena timbwerese wakufa nde akuti anagwirizana tsiku loti atambwerese munthuyo kukakumana ndi munthuyo munthuyo anali atayimba foni ku polisi chifukwa iye sanali wokugula anthu sanali wachifwamba nde anthu awiriwo anatani anamangidwa banjatu kodi anthu mabanja mumakambirana zotani zimachita kutani kuti zifike ponena kuti tiye tingomgulisa munthu munthutu ndi utu wati utu nzanu wa moyo mwana wa nzanu kumampanga mamuuna amene uja ati amene uja afunika kumgulisa amene uja afunika kumupha basi pamene panena kuti anthu tidzimvesera mzimu chifukwa chonena kuti munthu sangamakupangire mapulani oyipa choncho nkukhala bwinobwino osadziwa ngati munthu akukufunira choyipa ngati akukupangira mapulani oyipa choncho mchitidwe wake umasintha satha sizingatheke iye kukhala nomo kukusangalalira inu nomo kenakake ndithu kamasintha olo musakaloze chala kunena kuti simungate ukaloza chala eti koma mzimu wanu umadziwa umangofila be china chake mzimu umangokana bwezi kuti munthu wacheza naye koma china chake ndithu kaya mene ucha ndichani kaya mzimu ukukuuzani china chake umamvetsera umamvetsera mm, anthu ndi oopsatu chomwe ife sitingathe kuchiona ndi maso mizimu yathu imatha kumva kuti mm, uyu sali bwino bwino chifukwa munthu angatibwere kudzakusekerera ndi kucheza bwino bwino kenakake kamasinthabe basi chifukwa choti akukupanga- akuku- akukupangira pulani woopsa tizikhala ndopemphera nthawi zonse chifukwa chonena kuti zinthu zinazi chipulumutso ndi ambuye okha zinthu zina- nanga si zinazi sitingadziwe tidziwa bwa udziwa bwanji kumene uli munthu akukulengera chiwembu ichi basi kumangoti titetezeni nthawi zonse no weapon formed against me shall prosper nthawi zonse basi zinthu zizikanika zokha uko zizilephereka zokha nde nkhani yake yomvetsa chisoni eti yosakhala bwino nde apa segment iyi ya funso funso lomwe sitikuyenera kufunsa koma tifunsa basi

basi pakono pakono Eh, awene akutenda amafunsa akuti mwina chimafunika ziye gazi ndiofunika mamisailo awene Ih. ayi tinaona nawo nkhumba zodabwisa padziko pano eti Eh. anyhow ndikhulupirira sabata ino ikhala yabwino ndiye ndimvuka nkhani sangasanga kankhani aka kanachitika chaka chatha Mzimayi uyu dzina lake imene lili mkulonali amakhala kunyumba kwake ndi amuna ake mamuna wake wa zaka 30 kunabwera agogo ake akazi agogo aja amagwirizana kwambiri ndi amuna ake kwambiri eh? amacheza kwambiri mpaka na iye anayamba kuwakayikira machezedwe ake osamamusangalatsa nde tsiku lina anabwera kuchoka kuntchito sangasanga nthawi yoti isanakwane yoweruka anapeza achambuye ake aja pabedi ndithu akupanga zosayenera ndi mamuna ake agogo aketu nde anapsa mtima mamuna ake uja kuthawa kuti atuluke iye uja kuthamangira kukwera galimoto ndikumugunda ndi galimoto icho koma amangomugundabe mpaka anamugunda ka 39 apolisi kubwera kudzachita kumuletsetsa kumutulutsa mgalimoto cha iye akungotukwana apolisi kuyesa kuti amve kuti yachitika nchani agogo aja kutuluka atangovala mwadoka agogo aja manda amafoto kudzati na iye chomwe wawerukira msanga kuntchito nchani abambo anatengedwa kupita kuchipatala anamwalirira kuchipatalako nkhani iyoyo ndilibe langulizo lomwe chifukwa chonena chaphulikira mkati agogo ako mukhale ndi sabata labwino mukhale ndi wikendi yabwino